igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekene m unu wee na-anabata unu n'ihe ọmụmụ nke ụbọsị tata n'ebe a bụ bịa mụta igbo ọ bụrụ tata bụ izizi ị na-afụ anyị anyị na-asị gị nnọọ wee na-agwa gị na ebe a bụ bịa mụta igbo bụ ebe a na-amụ ka esi ede ka esi asụ na ka esi agụ agụmagụ ọdịnanị igbo n'ebe a ka ị ga-amụta ihe niile gbasara Igbo ohere dịrị gị ịjụ ajụjụ n'ihe ndị ị magasịghị gbasara Igbo ọ bụzi ọrụ dịrị anyị inye gị nkọwa na azịza nke ọbụla na mbụ ka m gaa n'iru kene unu ndị na-akwado anyị maka na obi bụ m sọsọ aṅụrị oge m fụrụ ọnụọgụ ndị na-esonye n'ihe anyị na-eme ka ọ na-agbagote m wee na-asị na ka unu si akwado anyị na ihe dịka nkwado agaghị akọ unu tata anyị ya-aga n'ilu wee kọwaa isiokwu anyị bụ na asụsụ Igbo ezuro oke ma tupu anyị aga n'ilu ka anyị mee ngwa ngwa zaa ajụjụ nwanne anyị nwoke jụrụ anyị ajụjụ nke ụbọsị nke taata ma tupu m tụpụta ajụjụ ahụ ana m etinyetụ obere ihe wee na-asị na ọ bụrụ na ị jụọ ajụjụ wee chọọ ka a kpọọ afa gị bụ onye jụrụ ajụjụ biko gbaa mbọ mee ka anyị marụ ọ bụkwanụ na ị chọọ ka a kpọọ afa gị mekwazi ka anyị marụ echere m na e mee nke a na ọ ga-eme ka nkụzi anyị ebe a na-atọwanye ụtọ ị nwekwara ike ịgwa anyị afa ị na-aza n'ihu akwụkwọ ndị mmadụ nwekwara ike na-esonye gị Ajụjụ a wee bụrụ, kedu ihe kpatara na oge nna ma ọ bụ nna nna gọchalụ mmụọ wee hapụ ihe o ji wee gọọ mmụọ maka na o nwekwanụ nke onye bubara na mmụọ oge adịghị anya ụmụaka tolite ihe dị otu ahụ enyewe nsogbu n'ezinụlọ ahụ na ọ pụtara na ọgọ mmụọ adịghị mma ka esi kwuo ya e wee nebe anya na ajụjụ a ị fụ na ajụjụ a bụ ajụjụ mara mma maka na ihe dị otu a na-eme n'ezinụlọ dị iche iche agaghị m egbu oge n'ịza ajụjụ a aga m eji ihe ọmụmaatụ wee zaa nya maka abịa na ajụjụ gbasara ụdị ihe dị otu a ana m achọ iji ihe ọmụmaatụ wee zaa nya ka gị bụ onye na-ege anyị ntị wee werezie amamihe nke gịnwa wee tinye na ya bụ azịza wee ghọta ya nke ọma kedu ihe m na-ekwu ọ bụrụ na nna nna gị kụrụ ukwu mkpụrụ osisi ka anyị wee mango wee maa atụ o wee kụọ nya bụ mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi a wee pulite o wee bụrụ mango igbo mana ụnụ bụ ụmụ ya ma ọ bụ ụmụ ụmụ ya achọghị nke ahụ na mango igbo a na-amasị ụnụ na nke kacha ụnụ ụtọ bụ nke German o nwe nke a na-akpọ German mango ihe ọ na-eme bụ ọ ghọrụ nke igbo a taa o jee n'afịa gotere ụnụ nke nke German a nọkata ọ kụkwuziere unu ukwu nke German a na ebe ọzọ unu nwere anị onye ọwụna uche onye ọwụna dịzie na nke ni unu ka wee chọọ o wee bichaa ndụ wee nwụọ nke igbo anwa unu anaghị ata o nwe onye na-ejega n'ukwu ya mkpụrụ osisi achachazịa ọ dachasịa n'anị wee metọgasịa anị abụba ya bịa ọ dachikọ ebe niile nkụ ya nke kpọrọ nkụ bịa ọ daa n'elu gbamgbam na-adapusi gbamgbam onye dị otu a wee sị gịnị merụ ukwu osisi a ji adapụrụ gbamgbam na-adatọsị anị ebe nna unu ochie nna nna unu sị na mkpụrụ osisi a magburu onwe ya otu a ọ na-emebisi ihe na-adatọsị anị kedu ihe unu ga-eme maka ọ nya bụ isi sekpụ ntị ihe a ga-eme ya i nee anya na ya ị fụ na ihe ị ga-eme ya bụ na ị ga-agbagodi mbọ ga chọwagodi onye ma arị elu ọ bịa wee dụkasịwanụ mango ọnụwa maka na ọ ga-etopụzi ma ndị na-asụbata n'ụlọ egbuchanata ya egbusịa ọ bụrụ na mkpụrụ dị ya n'elu eburu ụzọ họgonị a họcha e jee lee n'afịa maọbụ kpọọ ndị na-ata ya nị ha taa egbuchata ya egbuchacha ya ewe were na azịza mbara wee zaba anị ihe o metọsị emechaa ebupụọ mbara adị ọcha o wee bụrụ na ụnụ achọghọ ka ọ dịzi na mbara ebe ahụ na onye na-ata ya anwụgo kedu ihe ụnụ ga-eme ị mara na unu ga-achọkwa onye ma ka esi egbu osisi ma ọ bụ unu achọ onye mango igbo anwa na-amasị wee sị ya na bido tata gawa biko na-elekọtara anyị mango ọnụnwa anya ọ bụrụ na ọ chaa họọ lee ndị ị ga-ele ele taa ndị ị ga-ata ata mana gba mbọ fụ na ị na-adụkara anya ka abụba ya ghara ịna-abata ụnọ gba mbọ fụ na ị na-eneta ya anya biko na-azachasịrị anyị mbara be anyị na anyị ga na-akwụ gị ụgwọ ọ kachasị mgbe unu anọghị nso mana ọ bụrụ na unu achọghị otu a na unu chọzi ka ewepụ ya kpamkpam ị ma na unu ga-achọba onye ma ka esi adụ osisi ọ bịa maka ị kpọọ onye amaghị egbu o gbube ya ikekwe ọ dakwasa n'ụlọ mgbe anwa nsogbu adịzi ibụọ mana ị kpọọ onye ma anya ya ị fụ na ọ ga-ebu n'ụzọ dụkasịwagonị ya mechaa ihe kwesịrị ike ime dụkasịcha ihe kwesịrị ike ịdụkasị adụkasị wee weta ụdọ makwụnye n'osisi ka esi amakwụnye ya amakwụnye ya ọ kpọọnụ ndị ga-enyere ya aka wee doo osisi anwa n'uhu ebe ọ gaghị emebi ife mana ihe ndị ọgbara ọfụ na-eme bụ abịa kpọọ onye ọbụna ha fụrụ ji mma akpọọ nya sị ya bịa na o nwere osisi na-emebiri ife ụfọdụ ọ bụrụ na onye chọrọ igbu osisi na ya achọ igbu osisi ọ chọrọ igbu gafetezi ebe ụnụ fụ na o nwekwara osisi dị ebe a ọ sị ụnụ na osisi a na-emebiri ụnụ ihe na osisi a na-emebiri ụnụ ihe ụnụ asị ya na ihe a ikwela eziokwu ọ bata wee were ụgama ma ọ bụ mma ọ chọkwuo dị ịma na ọ ya-ada n'ụlọ ọ chọkwuo dị ịma na ọ ga-emebiri ụnụ ife ikekwe ụnụ ka rụchara ụlọ ọfụ o wee bụrụ isi nta osisi ahụ wee daa n'ụlọ bụ ụlọ igwodogwo ihe niile tigbuo mgbe anwa ị fụ na ụnụ ga-atawakwa ahụfụ ya wee rụwakwa ụlọ ọzọ mewekwa ihe ndị ọzọ dị iche iche ị fụ na ọ ka mma na ị kpọrọ onye ma anya ya onye a ma ama na ọ na-adụ osisi ọfụma ọ bịaruo ebe ahụ ọ mago ihe ọ ga-eme maka na agadi na-eke ogiri bụ nya ma ijiji anya kpọrọ ọ bịaruo ebe ahụ amakwụnye osisi ahụ eriri ka e si amakwụnye jiri nwayọọ e- na-egbu ya ruo mgbe a ga-adọ ya adọ nya eruo mgbe anyị na-eme ya ị dọrọ ya dọrọ ya dọrọ ya a nazi egbu ya adọọ nya na uhu ebe ọ ya-emebi ife wee ji wee birisie nkụ ya mgbe anwa nkụ ya abakwuo ụnụ uru ya bụ ọ bụrụ na ị nwere uche ị ghọta ajụjụ a ka e si wee zaa ya ka anyị banye n'ihe isiokwu anyị nwere n'ụbọsị tata asụsụ Igbo ezuru oke n'eziokwu asụsụ Igbo zuru oke zufee ezufee maka na ọ bụ ihe anya mmiri na anyị bụ ndị Igbo na-eso ekwu na asụsụ Igbo ezughị oke mana asụsụ Igbo zuru oke zufee ezufee i nee anya na mkpụrụ okwu abịdị Igbo na mkpụrụ edemede ọ bụghị mkpụrụ okwu mkpụrụ edemede abịdị Igbo ị ga-achọpụta na o nweghị ụda ọbụla adịghị na ya dịka a bịa na ndị na nke ndị iti ihe dịka um, ihe dị ka ndị ukwe ha kpọrọ kwaya inene anya na nsupe ya ị gwagodi m na ihe ahụ na otu agwa kwesịrị nke isi wee dị na ịfụ na asụsụ ndị iti ndị anyị na-eṅomi eṅomi ka wee lie mpeli na nke anyị bụ nke igbo ka wee zuo oke mana a sị na onye nọrọ ebe ọ nọ ebe ọ nọ a na-agụsi ya ike asụsụ Igbo zuru oke ma abịa n'ihe niile gbasara Igbo o nweha akụrụngwa ndị Igbo mepụtara enweghị ihe a na-akpọ ya n'Igbo o nwekwanụ okwu a na-ekwu ekwu gbasara Igbo enweghị ihe a na-akpọ ya n'Igbo kama na ndị mmadụ na-emezi ha bịa ha ewelu ihe si na mba ọzọ na-ajụ anyị ihe a na-akpọ ya n'ala Igbo ma ọ bụ n'asụsụ Igbo ọwa bụrụ ihe jọgburu onwe ya asụsụ na-amụba amụba maka na chi na-efo ọkụkọ a na-enwe di a na-enwe asụsụ mmụta nke ebitere ebite n'asụsụ ndị nke ọzọ ihe mere eji ebite asụsụ ebite bụ iji maatụ anụ ndị Hausa na-amị a na-akpọ suya anyị bụ ndị Igbo amaghị amị ya ọ ndị Hausa bidoro mebe ya wee buru ya ebubata ya n'Igbo anyị taa ọ tọba anyị ụtọ kedu ihe anyị ga-eme anyị esoro ndị anwa na-amị ụdị anụ anwa na-akpọ ya ihe ha na-akpọ ya suya dịka um, kedu ihe ọzọ m ga-eji wee maa atụ abịa na akụrụngwa ndị ọcha mepụtagasịrị anyị dịka nke a nụnwa anyị ji mm, akwụnye ekwentị anyị n'ọkụ a kpọrọ power bank ọ bụghị anyị rụpụtara power bank kedu ihe i che na anyị bụ ndị Igbo ga na-akpọ ụdị ya ihe abụhọ na agbụrụ gị ka o si ihe abụhọ aka ọrụ gị ihe abụhọ ngị rụpụtara ihe ị ga-eme bụ iso onye rụpụtara ya na-akpọ ya ihe ọ na-akpọ ya eji asị ka omenala ndị mee gịnị dịrị ndị maka na asụsụ ndị bụ omenala fa onye na-asị na asụsụ igbo ezughị oke ọ nke oyibo zuru oke ị sị na asụsụ oyibo ka wee zuo oke karịa asụsụ igbo ngwa chelu ka anyị wepụtawazie ụmụ okwu igbo ị bịa n'okpuru ihe onyonyo a na nkụzi a i depụta m ihe niile a m ga na-akpọ ị gbaa mbọ na-edepụtara m ihe a na-akpọ ha na n'oyibo nke mbụ kedu ihe a na-akpọ okpensi n'oyibo okpensi ọfọ kedu ihe a na-akpọ ọfọ

o nwere ihe a na-akpọ ọkwa miliko anyị ekwuwezi maka aja nse eji ama ụsụ kedu ihe a na-akpọ ihe ndị a n'oyibo ị fụ na asụsụ ndị bụ ugwu na ihe dịịlụ ndị na ị gaghị eji asụsụ ọzọ wee bịa na-agbakwụnye na-esi ogo ma nke ka ibe ha a chọba achọba igbo anyị ka ụtọ i welu ndị mmanụ ndị igbo ji eri okwu bụ ilu were asụ asụsụ igbo wee kpachinye obere akpaala okwu ị fụ na asụsụ anyị dịkwa n'ebe mana ọ maka na anyị na-ejizi nkata anyị were ekpo afịfịa ka isi na anya ji wee dịzi mụ na gị otu ọ dị anyị asụsụ Igbo wee werezie ofu ụkwụ wee kwụrụzie n'ala Igbo ya bụ malụ amalụ na asụsụ Igbo zuru oke ma a bịa n'ihe ọbụla gbasara ihe Igbo na ihe ọbụla ndị Igbo lụpụtara na ihe ọbụla ndị Igbo nwere ma nri ma akwa anyị na-eyi n'ahụ ma mmiri anyị na-aṅụ ma mmanya anyị anyị nwere mmanya ngwọ anyị nwere nkwụ enu ihe niile gbasara ala Igbo na omenala anyị na ejije anyị na ekike anyị na ihe niile Igbo ji wee dị ebube nwechara ihe anyị na-akpọ nke ọbụla na ihe ndị a niile unu na-akpọpụta wee na-asị kedu ihe a na-akpọ ya n'Igbo na ihe ndị ahụ bụ ihe ndị si na mba ọzọ wee bịa ọ bụrụ na anyị na-anya anyị enweghị afa anyị ga-enye ya anyị esoro ndị wetali ya nụ kpọba ihe ha na-akpọ ya mana ihe kazị mkpa bụ na ị ga-ede ya n'akwụkwọ ịgba mbọ na-ede ya na nsupe igbo ịgba mbọ na-eme gịnị na-ede ya na nsupe igbo anyị ga-ejedebe ebe a n'ụbọchị nke taata o kwego anyị hụta na asụsụ Igbo zuru oke na nkụzi na-abịanụ anyị ga-enebara Engili Igbo anya o nwere ihe a na-akpọ Engili Igbo anyị amara na Engili Igbo ọ na-azọ asụsụ Igbo azọ ka ọ na-egbu ya egbu ya bụ chebuli anyị n'ihe nkụzi na-abịanụ ka ị mara ihe bụ Engili Igbo ya bụ daalụnụ hie nne n'oge unu na-ewepụta unu ji ege anyị ntị o wee na-asị na ọ ga-adịlị anyị na mma daalụnụ